aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ segin o bɛ pari kaɲɛ wolonfila o bɛ konakiri
Georges Abel. aw dansɛ ɛrɛfi kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la bi ye desanburu kalo tile tan ani segin ye an ka sɔgɔmada na kunnafoni kɛnɛ eh, dakun na nizeriya dɔgɔkun kelen jagoya minɛnen kɔ kalanden kɛmɛ saba ani kɔ olu labilala o denmisɛnnin ninnu olu tun minɛna bingani dɔ sen fɛ o mu tɔgɔtigiya tara boko haram yɛrɛ fɛ laginɛ kalanden kɔrɔbaw olu tun bɛ wulikajɔw la kunu u diminen don sabula ko dɔ farala u ka lakɔli tɔgɔ sɛbɛn saraw kan wulikajɔw yɛrɛ sen fɛ u ni lakana tigilamaw karila ɲɔgɔn na an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o kan sɔɔni dɔrɔn an ka kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna la ani eh, farafinna kɔkan faransi emmanuel macron a yira k'a fɔ ko coronavirus bɛ faransi jamana ɲɛma na faransi jamana ɲɛma mu ni farajɛla tɔnba ɲɛma wɔɔrɔ kɔni olu ye lajɛ kɛ olu bɛɛ kɛlen don k'u bila u dama na ani bolociko kuma mu yɛrɛ be koronavirusi kun kan yala farafina jamanaw olu bena se ka boloci furan sɔrɔ cogo di an bena kuma o fana kan nizeriya kalandenw tun kɔni u tun wajibiya minɛna o tun kɛra jumadon tɛmɛnen an y'o o kunnafoni yɛrɛ lase aw ma wa kunu kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ ko kalanden kɛmɛ saba ani kɔ olu sera ka labila bingani dɔ de sen fɛ u tun minɛna nizeriya saheli fan na bingani min yɛrɛ boko haram y'a lase k'a fɔ ko o kɛra olu de fɛ kalanden ninnu labila cogo di isufu zɛribo ale b'o ɲɛfɔ an ye katsina marabolo ɲama y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko kankaran dugu kalanden minw wajibiya minɛna o lakisila nizeriya jamana ɲama muhamadu buhari kankɔrɔsigi bayir amad y'o fɔ a ka foroba bɔrɔlɔ twitter kan binkannikɛlaw ye kalanden kɛmɛ saba ni bi naani labila n'u bɛ k'u farikolo sɛgɛsɛgɛ k'a filɛ ni fɛn t'u la olu ka siire jɔnjɔn dɔ ko kalanden dɔw belen bi hali bi binganikɛla ŋana awalum dawudawa bolo cɛ in ka binganikɛ kulu ni kulu fila wɛrɛ lo farala ɲɔgɔn kan ka kalandenw wajibiya minɛ jumalon tɛmɛnin sufɛ u y'o waleya boloda boko haram jatigɛwalekɛ kulu de tɔgɔ la binganikɛ kulu saba ninnu bi deli ka mɔgɔ minɛ ka wari ɲini u ka somɔgɔw fɛ hali bi kalanden minnu kun minɛna o hakɛ kelen bɛrɛbɛrɛ ma lɔn nizeriya jamana ɲɛmaw kun kɔnna ka mɔgɔ kɛmɛ saba ni bi saba ni saba de kofɔ ka sɔrɔ k'a fɔ kunu lamisalon sɔgɔma ko kalanden kɛmɛ naani lo yenin tɛ kunu yɛrɛ de kɔnɔ fana boko haram ye ja cari min kɔnɔ jatigɛwalekɛ kulu in ye kalanden dɔw yira ani k'a la kan ko mɔgɔ kɛmɛ duuru ni mugan de minɛnin bɛ u bolo Ethiopie baɲumankɛtɔnw y'a daminɛ ka dɛmɛ lase Tigre mara kɔnɔna la ONU ye a lase k'a fɔ k'olu ye dolari wari miliyɔn bi saba ani duuru wɛrɛ de labɔ ko o bila bolo kan sa waasa ka se ka ji furaw ani dɛmɛ lase Tigrekaw ma ONU bɛ a laɲini sa ko fɛɛrɛ kɔni ka se ka tigɛ olu ka se ka dɛmɛ lase Tigre fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen ma sabula ko dɛmɛ ka kan ka se mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ de ma gɛlɛya bɛ olu eh, minnu kun kan nin waati in na n tun bɛ k'a fɔ aw ye bakurubaw la ko eh, laginɛ kalandenw olu kɔni tun bɛ wulikajɔ la kunu eh, kɛrɛnkɛrɛnla sanfɛ kalanso kalandenw sa ni o ye kalandenw ye sifinw ye minnu bɛ universite la o wulikajɔ kɔni kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka nisɔngoya jira ko sabula ko dɔ farala olu ka tɔgɔsɛbɛn wariw kan wa u b'a ɲini jamana marabaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ jɔnjɔnw ta waasa ka dɔ bɔ o musakaw la wulikajɔ wɛrɛ sen fɛ sifinw ani lakana tigilamaw olu karila ɲɔgɔn na dawuda kamara an ye sonfoniya sanmakaranso le la ten kɔnakiri karanden du olu bɔni laɲinikan kelen ne di alu da bi ibrahima sano an b'a ɲini ko dɔ ka bɔ tɔgɔsɛbɛn sara la an ye bataki caman ci nka halisa an ma jaabi sɔrɔ o de kosɔn an bɔra ka wulikajɔ kɛ waasa k'an ka nisɔngoya jira kalandenkuru mɛn bɔni k'a la mantɔrɔ yira o mantɔrɔ dɔ le fɛɛrɛtanya di wari t'an kun an ye fantandenw de ye k'a sɔrɔ olu y'u denw bila ka taa kalan na jamanabaw la an de bɛ kalan na laginɛ o de kosɔn dɔ ka kan ka bɔ musakaw la an lɔnɔ nin nɔ fanintii lu fana nani olu nani ko ka jama lajɛnsɛn o ko sen fɛ kabakudu ni fɔɲɔjuu gaz lacrymogène wulikalɔ kelen mɛn de fana tun ye kunun gamal kɔnakiri kindiya han fɔ kankan dawuda kamara kɔnakiri rfi an bɛ to farafinna halisa niger cour constitutionnelle la sariyasunba kitiso ye eh, fanga ɲinina wolonwula olu ka laɲiniw bila kɛrɛfɛ o fanga ɲinina wolonwula olu minnu kanbɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ olu tun b'a fɛ ko eh, mohamed bazoum fanga politikitɔn ka cɛbɔ ko ale kana se k'i kanbɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ sabula ko uh, sigana b'a ka niger jamanadenya sɛbɛn na nin y'a siɲɛ nɛnɛ k'a fɔ ko fanga sinaw olu bɛ sɔsɔli sɛbɛnw bila kitiso la ka kɛɲɛ ni mohamed bazum ale ka jamanadenya sɛbɛnko ye rfi
diɲɛ kumakanw nɛgɛ kaɲɛ seegin o tɛmɛna ni sanga duuru ye pari faransi faba la yen koronavirisi kɔni o yera jamana ɲɛma emmanuel macron na ale min kɛlen don sisan k'i bila kelennasigi la macron ale ni jamana ɲɛma walima jamana marabaw wɛrɛw fana ye ɲɔgɔnye mun kɛ olu fana kɛlen don k'u bila u damana i n'a fɔ belgique ani luxembourg ɲɛmaw nka faransi yɛrɛ eh, jamana ɲɛma kɔni a ka tama dɔ tun bolodalen don liban olu fana bilala olu fana bɔra a ma pewu yɛrɛ k'o kun kɛ coronavirus bana in ye o mun o yera ale la sori ibrahim ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye nin kan emmanuel macron b'a ka kelennasigi la nka a kelen tɛ ani erɔpu maaba dɔw tun ye ɲɔgɔn ye lɔgɔkun in na olu fana y'u yɛrɛ bila kelennasigi la yaasa u kana kɛ sababu ye ka bana in cari o dɔ ye ɛsipaɲi marajɛkulu ɲɛma pedro sanchez walima Portugal ta Antonio Costa ka fara Europe tɔn maaba dɔ kan Charles Michel ninnu bɛɛ y'u yɛrɛ bila kelenna sigi la o kama Europe politikimaaw ka ko bolodalen caman ɲagamina tile wolonfila kɔnɔ Macron tɛna se ka ye jama la k'a sɔrɔ a ka tagama dɔw tun bolodalen don misali la a tun kan ka taa sanyɛlɛmɛ seliw kɛ faransi kɛlɛcɛw nɔfɛ liban jamana kɔnɔ ani ka ɲɔgɔnye kɛ ni yen marabaw ye nin si tɛna se ka kɛ fɔlɔ faransi yɛrɛ jamana kɔnɔ aramusa su emmanuel macron n'a ka tɔnden maa tan ani fila tun ye surafana dun ɲɔgɔn fɛ faransi marajɛkulu ɲɛma jean castex fana tun bɛ yen a kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ koronabana ma ye a la nga a y'i yɛrɛ bila kelennasigi la sabula maa tɛ kocogo dɔn wasabulo ɲɛma richard ferrand fana tun bɛ nin surafana dunyɔrɔ in na o kama a ye nin laada kelen in lakilen tile wolonfila sigiyɔrɔ kelen a y'o wajibiya a yɛrɛ kan

Eh, ko fɛɛrɛ ka se ka tigɛ waasa eh, wariba kɔni tɛ jamana minnu kun ni a bɛ fɔ olu ma sa ko fantan jamanaw eh, ko olu fana ka se ka boloci fura ninnu sɔrɔ waasa u ka se k'u yɛrɛ ka jamanadenw fana latanga o miirina kɔni o ye professeur dawuda minta ale fana hakilina ye ale bɛ coronavirus bana in kɔni kɛlɛ cakɛda la bamako hopital point g la an k'ale lamɛn n'olu yɛrɛ minnu y'a dilanbaga ye minnu ye setigi ye n'u y'a ŋaniya k'a fɔ k'u b'a di anw jamana seba tɛ anw jamana minnu ye o kɔni ye hakiliya ɲuman ye minɛn dɔw de b'a la a bɛ bila minɛn minnu kɔnɔ a dɔw bɛ yen nɔ f'a ka bila moins soixante-dix la moins quatre-vingts degrés olu minɛnw n'u bɛ fɛ k'an dɛmɛ u ka kan k'an dɛmɛ a bɛɛ de la k'a fɔ k'u b'an dɛmɛ fankelen fɛ ka fankelen to yen o fana t'a ɲɛ ye koronavirisi boloci fura in n'a sɔrɔla minnu ni ani minnu ka kan a bɛ k'olu la pour que k'olu n'o y'a sɔrɔ hali ni bana y'u sɔrɔ a kana na gɛlɛya ou bien ko ka bana k'u tanga ka bɔ bana na walima sa ni bana y'u sɔrɔ a ko kana gɛlɛya o kɔni ye ko ɲuman ye nin ye bana min ye diɲɛ bɛɛ ka bana don diɲɛ bɛɛ kunko don diɲɛ bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma walisa ka bana in kɛlɛ ka bɔ yen parce que ni tant que bana in ma kɛlɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ si tɛ lafiya seba tɛ jamana minnu na anw b'an anw fana b'an sen kan o an se an furako la an bɛ k'a ɲɛɲini an bɛ k'a ɲɛɲini tubabu furakunda an bɛ k'a ɲɛɲini farafin furakunda ni don min na ni sababu ɲuman bɔra an fana bɛ se ka fura sɔrɔ o fura bɛɛ fana tɛ bɔ olu fɛ yen nin tun ye professeur dawuda minta ale eh, kumakan ye ni ale coronavirus kɛlɛ cakɛda n'ale bɛ baara kɛ o la yen eh, bamako eh, mali la ani farafina kunnafoni tɔw la sa cameroun na sorasi saba minnu tun ka kan ka n'u ka kiti tun ka kan ka kɛ ka kɛɲɛ ni ngarbuh fagali ye olu ka kiti bilala janvier kalo tile mugan ani kelen na o sorasi eh, saba ninnu jarakilen don sabula k'u tun sen bɛ mɔgɔ tan ani saba fagali la o mɔgɔw yɛrɛ caman eh, tan olu tun ye eh, denmisɛnninw ye o binkanni yɛrɛ mun kɛra fevrier kalo tile tan ani naani ɲinan san daminɛ kalow yɛrɛ la aw ni ce a ka tulomajɔ la an ka kunnafoni kɛnɛ fan fɔlɔ o be kuncɛ yan nka kana taa yɔrɔ si a tɔ o be ɲɛ ka na sɔni dɔrɔn rfi sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ wolonfila o tɛmɛna ni sanga tan ye segu
Georges Abel. an b'a fɔ ka aw waleɲuman dɔn aw ka tulomajɔ la an bena an ka kunnafoni kɛnɛ tɔ kɔni o ɲɛbila kunkurunw filɛ nin ye aw tulo bɛ a mankan na a bɛ ka fiɲɛ sama nin ye ale ye an kɔrɔ yan didi sɛk i ni sɔgɔma Georges Abel daga bana i yɛrɛ ni sɔgɔma didi sɛk nisɔndiyalenba b'an bolo kɔrɔ i bɛna farafinna kunnafoni gafew kɔnɔko kalan yala olu ye sɛbɛnni kɛ mun kan bi jati olu bɛ ka sɛbɛnni kɛ bi kosɛbɛ faransi jamana ɲɛmaa emmanuel macron ka coronavirus banako de kan i bɛna o ɲɛfɔ ye nka sani o cɛ an bɛna an lamɛnbaaw kɔni olu lamɛn didi sɛk ko ka di n ye nka olu ko ka di n ye ka dama tɛmɛ yɛrɛ olu ye nɛgɛjuru kɔni banba dɔgɔkun mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa k'u fɛla fɔ an ka kunnafoni kɛnɛ kan an bɛna olu hakilinaw sɔrɔ nka an bɛ tila ka kuma fana tungalataa kan sabula bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin o ma. Moi qui te parle, j'ai fait l'Europe. Ne min bɛ ka kuma ne yɛrɛ ye farajɛla kɛ n ye min kɛ yen a bɛ san tan bɔ o kama ne tɛ fɛ ka segin ka don kurun kɔnɔ ka taa yen itali n ye tungarankew ye maɲumantɔ ko sugu bɛɛ la yen ne bɛ mɔgɔ dɔw dɔn erɔp u ye min kɛ yen a bɛ san mugan bɔ bi u bɛ fɛ ka segin so nka u tɛ se ka d'a kan u ma fɛn foyi sɔrɔ yen o maloya kama u tɛ ka se ka segin ka na so an bɛna kuma sɔnni dɔrɔn tungalataa ani a kɔlɔlɔ kan senegal jamana kan an b'a daminɛ fɔlɔ ni farikolo ɲɛnajɛ ye o mun yɛrɛ daminɛ daminɛ la ntolantana dɔ tɔgɔ bɛ n'ale tɔgɔ robert lewandowski ale kɔni ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ Jati George FIFA diɲɛ dolantanko ɲɛnabɔ jɛkuluba y'a sɛmɛntiya kunu ko Robert Lewandowski de ye san ba fila ani mugan dolantanaba ye cɛ in bɛ bɔ Pologne dugu la a si bɛ san bi saba ani fila la ale kɔfɛ cristiano ronaldo bɛ na jɔyɔrɔ filanan na ka lionel messi ni senegalikaw ka sadio mane da o kan hakilinajigin na fifa ka ballon d'or tɛmɛnen kun taara argentinekaw ka lionel messi yɛrɛ de fɛ george ɲinan kɔni fifa ma ballon d'or di ka sababu kɛ coronavirus bana ye russie ale kɔni bɔra fɔlɔ jeux olympiques la tiɲɛ jeux olympique ba min ka kan ka kɛ tokyo ni pekin san fila nata in na rusi kɔni sen bɔlen de nin o la pewu ka sabu kɛ kiti so min ɲɛsinnen don dolantanko ɲɛnabɔli ma farajɛla ale y'a yira kunu ko rusi jeux olympique taabagaw ko ni olu be yɛlɛn ka ɲɔgɔn kunbɛw kɛ k'u be kunufɛn dɔw kunu ani minfɛn dɔw k'o tɛ bɛn ni olu kɔni ye nin kɛnɛya eh, furakisɛtaw ye walasa k'u u galabu eh, kɛnɛya ka tɛmɛ eh, u farikolo ɲɛnajɛkɛlan tɔw la an bɛ taa sisan an bɛ kuma ɲɔgɔn kunbɛ tɔw kan ni dɔw bolodalen don nin dɔgɔkun furancɛ in na tiɲɛ dɔgɔkun furancɛ in kɔni na ɲɔgɔn kunbɛ dumanw dama de bolodalen don ligue 1 na a fɔlɔ ye seille ni reims ye olu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri nice ni lyon fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini lens ale fana ni mets bɛna kari ɲɔgɔn na sini karidon sa paris saint germain ni lille bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ strasbourg ale ni bordeaux bɛ ɲɔgɔn kunbɛn brest fana ni montpellier bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ monaco ni dijon olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na george i ni ce uh, dirishek i ka nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kosɔn
nɛnɛ fiɲɛ ani gwangwan wagati nin de ye sinsan banabagatɔw ka wagati gɛlɛn ye mande jamanaw la sinsan bana n'an ko asthme o de ye tɛnɛlon in ka kɛnɛya jamukan baabu ye aw bɛ se k'an lamɛn rfi mandenkan kan nɛgɛ kanɲɛ seegin mana tɛmɛ ni sanga mugan ye
sisan kɛnɛ sera tuma min na kɔni o kɛnɛ mun sanfɛ sa an bɛna aw lamɛn an lamɛnbaa mandiw aw minnu ye nɛgɛjuru banba wasa k'aw fɛla fɔ dɔgɔkun babu kan o babu minnu tun bɛ tali kɛ kabini tɛnɛdon eh, ka daminɛ musow jɔyɔrɔ la politikiko la an ka jamana kɔnɔna la Eh, fo ka taa se manaw kɛlɛli ma an ka eh, dugu kɔnɔna la an k'an tulomajɔ aw fɛlaw la a y'o mun lase eh, mayimuna sanogo fɛ
hakilina ye a kɔni a ka ɲi nka a gɛlɛya bɛ tila ka musow de sɔrɔ sabula n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ka bi saba di musow ma o ye i n'a fɔ musow yɛrɛ ka fɛn ɲininen tɛ a bɛ di u ma de adamaden ni fɛn fɛn bɛ d'i ma o kɔrɔ ko i tɛna se ka wuli k'o ɲini bilen donc o kɔrɔ ko ni hali ni a cayara n'o ye donc bi saba in de bɛ di u ma tuma bɛɛ vraiment min yɛrɛ kɔni tun ka di ne ye nin ko in na u ka musow to yen musow ka u ka hakɛ ɲini u yɛrɛ ye ne ka hakilinata ye min ye musow ka pilasi politiki ko ra ale ye min ye eh, musow ti pilasi jɔnjɔn sɔrɔ politiki ra o sababu bɔra mun ko ra parce ni n'an k'an ma kɔlɔsi ee musow ka kalan ma taa ɲɛfɛ puisque fɔlɔ fɔlɔ la n'an yɛrɛ k'an b'a filɛ o tun tɛ sɔn ka musodenw don ekɔli la parce que ko musoden ka pilasi gaso le a bɛ to so k'a cɛ ladon k'a denw ladon desanburu kalo tile tan ani duuru aw ye aw ka hakilinataw di namara minw be kɛ nɛgɛjuru siraw kan o ko ra tɛmɛ tuma dɔ dɔ b'i wele k'a fɔ i ɲɛna ko i gaɲena nin jeu nin na bon k'a to i ma jeu foyi kɛ bon n'o ka i wele k'a fɔ ko i gaɲena jeu nin na n'i fana ma hakili sɔrɔ i b'i girin girin o bɛ fɛn dɔ fɔ i ɲɛna ni i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ pour que i ka se ka i ka wari sɔrɔ ou bien i fɛn min gagner ka i ka se k'a sɔrɔ bon n'i ma hakili sɔrɔ n'i kɔni presera dɔrɔn dɔw b'i sɔrɔ ɲɛ kelen ka bɔ o fana na dɔ fana a bɛ fɔ i ma ko maison mɔgɔ dɔ b'i wele la ko i k'i ka compte numéro code di bon n'i code fana di i sɔrɔmuso i bɛna ye n'i ka compte vérifier i b'a ye i ka wari foyi tɛ i ka wari bɛɛ bɔ bon min bɛ yen sa ka kɛ réseau mɔgɔ lo san kan ka banba ka fɛɛrɛ ɲini parce que vraiment ko nin a kɛ n'o baara ye telefɔni tigiw ma parce que cɛn cɛn na n'i ka n'a ye i ka kɔnti videra wari foyi tɛ i ka kɔnti ra vraiment a degun ka bon ka tɛmɛ ne tɔgɔ ye ne ye problème dɔ sɔrɔ n'a dɔ ye kan ka ye a tigi tun y'a yɛrɛ pase ko samuel eto'o ka page lo ko samuel eto'o lo donc a tigi tun ye ekiri ekiri ne ma i y'a sɔrɔ fana a ma n sɔrɔ en tant que tel parce que ne fana y'a kɛ ko n tɛ foyi kalama quoi n yɛrɛ kɛ ko mɔgɔ min tɛ ko lɔn ne fana nana ekiri k'a fɔ a ye ko non k'ale wele ko non k'ale samuel eto'o de ta n ko mais samuel eto'o tɛ se ka to ka mɔgɔ ekiri nin modèle na donc k'ale samuel eto'o lo ye k'ale fa balɔnci yɔrɔ dɔ yɛlɛ banfora parce que dès que n ka yɔrɔ bɛ fɔ a ye ne tun ko ne banfora ee présentement ne tɛ foyi la fɔlɔ ko donc k'ale bɛna balɔnci yɔrɔ dɔ yɛlɛ ne bɛna to ka occuper balɔnci yɔrɔ la komi en attendant que ne ka wari dɔ envoyer ale bɛna fɛn dɔ kɛ kɛ o ne fana y'a ɲininka ne ko i bɛna fɛn yɛlɛ banfora est ce que a sera ne ka ee wari dɔ demander ne fɛ parce que n'i ko e kɔni fɛn yɛlɛ ka ban kɔni wari dɔ b'i fɛ ka ban ne fana y'o fɔ a ye
Sifinw ka siniɲɛsigi farafinna politikiko ra o le t'u ye desanbu kalo tile tan ani wɔɔrɔ ka hakili falen kan ye cɛnna alasan ni e, alfa kɔnde ka fanga tigiya siɲɛ sabanan manda nin kɔni an yɛrɛ y'a ye cɛncɛnna a kɛra ko e, bonya yɛrɛ tɛli ala la a kɛra ko o yɛrɛ ma labɛnni kɛli ka se ka jɛni dɔ ye walima ka mɔgɔ dɔ ye min bɛ se k'u yɛrɛ ka pilasi ta n'olu tɛ o kama olu yɛrɛ bɛ fɛ ka sa fanga tigiya ra donc bi laban ni a kɛra komi an mun yɛrɛ ye butiginiw ye an ka kan ka an yɛrɛ jinaja le sinɔ pilasi foyi yɛrɛ bila bilanin tɛ politiki ra jɛniw tɔgɔ ra ne ka miiriya ra sifin ka pilasi politiki kɔnɔ a ko kɔni bɛ ka gɛlɛya ni election tuma sera o bɛ jeunes bila mobilisation ça veut dire ka jama kafo o bɛ jeunes bila o plasiw dɔrɔn de la mais ni ka politique banna o ti place di min bɛ denmisɛnw valoriser min bɛ se ka denmisɛnw dɛmɛ o fana ka se ka dɔnniya sɔrɔ politique nin kɔnɔ ka se ka ɲɛfɛ yɔrɔ sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka taa ne kɔni fɛ denmisɛnw de bɛ se ka o ka responsabilité ta ka se fana ka opposer pour que o ka place fana sɔrɔ
ka laban ni desanbu kalo tile tan ani wolonfila ye hakili jagabɔ kɛra kuma bi a bolo kɛnɛ kan min ye manasasew ani o bi bɔnɔ min lase an ka lamini ma tiɲɛ tiɲɛ na manasase bi bi na a bɛ ko min lasera an daabatigiw ma a tiɲɛ tiɲɛ na kasara ka bon dɛ paseke ni bagan ye manasase dun fo ka taga tɛmɛ a dan kan dɔrɔn fɔ fura o fura k'i diya i b'a k'a ra a tɛ se ka ɲɛ tuguni fɔlɔ bana misɛnmaninw tun ka ca daabaw ra nka k'a fɔ ko manasase ko in manasase dɔ filɛ nin ye n'a ye fɛn minɛ dɔrɔn fura t'a ra i k'a ye misi bɛ dumuni kɛ a tɛ se ka ɲɛ tuguni
ne yɛrɛ hakili la n'a sɔrɔ mana in u bɛ se k'a falen k'a kɛ papiye ye o de kɔni ka ɲi parce que mana bɛ ka tiɲɛli k'an kun kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ne ye jateminɛ kɛ n'an ko k'an ka developema bɛ sɛnɛ ani bagan mara de la mana ka jugu nin fɛn fila yɛrɛ de ma an bɛ don min na ko bi mana ka jugu dugukolo ma a bɛ dugukolo sɛgɛn kojugu elevasi fana n'o ye bagan mara ye a ka jugu o ma bagan min yɛrɛ bɛ se ka mana dun n'a b'a labɔ dɔɔni o ye fale de ye sinɔn bagan tɔ ninnu fɛn fɛn n'u ye mana dun ka caya mana de bɛ k'u sata ye aw ni ce nɛgɛjuru banbali la n b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn kosɔn an be diri sɛk sɔrɔ sisan farafina kunnafoni gafew kɛnɛ kan olu minnu kumana emmanuel macron kan sabula coronavirus yera faransi jamana ɲɛmaa la george farafina kunnafoni gafew dɔrɔn tɛ diɲɛ kunnafoni gafew yɛrɛ bɛɛ kumana faransi jamana ɲɛmaa emmanuel macron ka nin coronavirus bana kan nka an be fɔlɔ ni le monde afrique ye ale ko coronavirus bana ko ja ko a tɛ wolomani kɛ koyi kunnafoni sɛbɛn in ka fɔ la faransi jamana ɲɛma emmanuel macron y'a dɔn yɔrɔ min na ko bana in bɛ a la ko a ye a mabɔ jama na le point afrique ko nin kɔni kɛra k'a sɔrɔ faransi yɛrɛ bɛ ka labɛn kɛ k'a bɛna coronavirus bolociliw daminɛ Dakar Actu ko ko Macron kun ka kan ka tagama min kɛ Liban jamana na dɔgɔkun nata k'o kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ ko bawo a ka kan ka to denkɛrɛfɛ la fo kerecɛnw ka Noël don sisan ɲininkali kɔni ye min ye kunnafoniw dakun na o de ye k'a dɔn Faransi jamana ɲɛma in a ye bana in bɔ yɔrɔ min bana in yeli emmanuel macron na o nana ni jɔrɔ ye farafinna ani jamana ɲɛma caman yɛrɛ fana ma africa news de bɛ nin fɔ an ye ale ka fɔ la tile fila in na emmanuel macron ni mɔgɔ caman dorogora ɲɔgɔn na kosɛbɛ i n'a fɔ egypte jamana ɲɛma abdel fattah al-sisi o min tun bɛ tagama na faransi jamana kan kunnafoni sɛbɛn ko faransi jamana ɲɛma ni espagne minisiri ɲɛma ni portugal ta fana ye gɛrɛɲɔgɔnnaba kɛ tile fila in na le monde afrique ko ko o tɛ a bɛɛ ye ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ ko macron ni mɔgɔ caaman wɛrɛw gɛrɛla ɲɔgɔn na bruxelles farajɛla ka lajɛba dɔ senfɛ kunnafoni sɛbɛn in ko mɔgɔ minnu kɔni tun bɛ o kɛnɛ in kan k'olu jɔrɔlenba de don bi ko bawo ko mɔgɔ t'a dɔn ko ni macron ye bana in sɔrɔ bruxelles de ko walima ni a taara bruxelles ni bana in ye an bɛ taa ni halisa ni eh, kunnafoni gafew kɔnɔkow ye olu minnu bɛ k'a fɔ sa ko eh, coronavirus bana in kɔni ko o bɛ ka taga ɲɛ eh, farafinna wa ko jɔrɔna fana o bonyana nin ye wakat séra ka kuma ye ka bɔ burkina faso ale ko waati min na farajɛla bɛ ka fura ɲini coronavirus bana na k'o waati ko afiriki tɔnba union africaine bɛ ka taa ɲɛ ni jamanaw ni foliw ye ka ɲɛsin jamanaw ma minnu ka jamana ɲɛmaw bɛ ka sarati sabanan kɛ kunnafoni sɛbɛn ko fana ko yanni farafinna ka a cɛsiri nɔgɔya da la faransi jamana ɲɛma ye ko yala a t'a jija fura ɲinini na a ka bana na fɔlɔ wa george i ni ce diri cheick nin ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kosɔn
kuma b'aw bolo mayi sanogo jumalon desanburu kalo tile tan ani seegin mayimuna sanogo bi aw sɔrɔ kuma b'aw bolo kɛnɛ kan ka baro kɛ n'aw ye sifinw ka tunga la taga ra a n'a kɔlɔlɔw aw ye aw ka hakilinantaw bila whatsapp sanfɛ plus 221 76 644 12 79
sisan b'aw hakili jigin kunnafoni kɛnɛ bakurubaw la
Jean Jabel. Nigeria dɔgɔkun kelen u jagoyaminɛnen kɔ kalanden kɛmɛ saba ani kɔ olu labilala o denmisɛnnin ninnu tun minɛna binkanni dɔ senfɛ Boko Haram tun ye a lase k'a fɔ k'olu tun ye o binkanni mun kɛ Lagine kalanden kɔrɔbaw olu bɛ wulikajɔ la sabula diminen don k'a fɔ ko dɔ farala u ka eh, tɔgɔ sɛbɛn saraw kan ani eh, Faransi Emmanuel Macron ale bɛ i kelen na sabula coronavirus yera Faransi jamana ɲɛmaa la.
sigida ko diɲɛ kɔnɔ bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sugandira ka ɲɛsin uh, tungalata ma uh, sifin caman kɔni olu uh, bɛ bɔnɔ o ni la sabula u bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔna la farafinna jamana caman yɛrɛ kɔnɔna la k'u kunda farajɛla kan u caman bɛ fatu kɔgɔji la sɛnɛgali yɛrɛ kɔsa in na sifin kɛmɛ naani ani bi segin ɲɔgɔn olu de fatuli kunnafoni lasira o yɛrɛ kɛra dusukasi ani nisɔngoya ni eh, dimikoba ye sɛnɛgali faaba kɔnɔna la fo wulikajɔw yɛrɛ kɛra fo jɛkulu yɛrɛ dɔ bilala sen kan n'a bɛ wele ko collectif de 480 ka ɲɛsin eh, sifin kɛmɛ naani ani bi segin ma eh, minnu fatura kɔgɔji la tunga sira kan leila mande ale ka bi laseliba bɛ tali kɛ o de kan an k'an tulomajɔ
ne teri dɔw bɔnɛna u ni na tile fila in na tungalata fɛ kɔgɔji la o le y'a to ne nana nin wulikajɔ in kɛnɛ kan ka n ka nisɔngoya jira aw bɔra ka mɔgɔ min ka kumakan mɛn ten a tɔgɔ ye lamini jayi kalanden lo senegalikaw ye tagama dɔ kɛ ka yira marabagaw la ko sinfinw ka tungalataga man d'o ye
Sɛnɛgali yan gɛlɛya bɛ kojugu an tɛ baarakɛ la ne min ye kalanden ye n ma da a la ni n bɛna se ka baarakɛ don dɔ la an bɛ kalan kɛ ten dɔrɔn seereya sɛbɛn bɛ an bolo fana wa an sigilen don ten walima an bɛ ko wɛrɛ kɛ gɛlɛya bɛ senegali jamana la ka tɛmɛ an ka marabagaw kan ka wari don jamana la o de b'a to sifinw bɛna da u yɛrɛ la wa ka da dugu marabagaw la
kabi wagati jan tungaladenw caaman be tagala farajɛla o be tɛmɛ kɔgɔji le fɛ wagati dɔ la dɔ tun bɔla tungaladenw tagali la marabagaw ka kɔrɔsili kosɔn nka k'a ta octobre kalo daminɛ na ka taga bila sisan na sifin caaman tagala farajɛla ni kɔgɔji nin sen fɛ o le y'a to o caaman bɔnɛna o ni na tagama nin lon na mɔgɔw y'a kɛ dususuma na o ma mankan fosi ci o ko ye filɛlikɛlaw dɔw fari faga Et euh, en regardant les gens marcher dans le silence. Ni n ye mɔgɔw ye wulikajɔ la nin cogo la a bɛ n dusu kasi wa n b'a fɛ sɛnɛgali jamanadenw ka lafiya don dɔ bawo an lafiyalen tɛ fɔlɔ an ka diɲɛnatigɛ tun kan ka ɲa ka tɛmɛ nin kan bawo fɛn bɛɛ b'an fɛ yen yan min bɛ se k'an dɛmɛ an ka damu sɔrɔ kɔgɔji b'an fɛ sanu b'an fɛ taji b'an fɛ gazi b'an fɛ an ka kan ni fɛn ye min ka fisa ni nin ye mɔgɔ sogodunnaw de b'an fɛ yan minnu bɛ ka denmisɛnninw lasu u ka boli o mɔgɔ sogodunna ninnu bɛ ka sɛnɛgali jamanadenw de sogo dun baaratanya bɛ mɔgɔw bila tungalataga la nka dibi ba ko jamana marabagaw tɛ kɔrɔsili kɛla ka ɲɛ ale ye bololabaarakɛlaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ ye senegali Euh, an ka faamaw nɔ lo mun na bawo cɛkɛda minnu kan ka lɔ n'a ko ye olu le t'o ka baara kɛra i ɲɛ bɛ kurun min na ni mɔgɔw b'a ta bololabaarakɛla dɔ le y'a dilan o bololabaarakɛla nin faamaw t'u cogo don a la tile tan ni duuru walima kalo kelen kurun bɛ ka dilan kɔgɔji da ra bɛɛ b'a lɔn ko mɔnikɛlaw ka kurun tɛ nin ye kurun min lo mɔgɔw le b'a ta ka taga tunga na mɔgɔ si t'a kuma fɔ bawo faamaw tɛ kɔrɔsili fosi kɛ o ko kan ladili kan ka damina bololabaarakɛlaw le ma fɔlɔ
san o san mɔgɔw bɛ sa tunga sira kan o ye sira gɛlɛya ye nka u t'a lɔn ko hali n'o sera faragɛla ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ k'o makɔnɔ mamadu jɔp ko ale ye sɛgɛ caman ye ko o le kama ale tɛ kumana o fɛ
ne min bɛ ka kuma ne yɛrɛ ye farajɛla kɛ n ye min kɛ yen a bɛ san tan bɔ o kama ne tɛ fɛ ka segin ka don kurun kɔnɔ ka taa yen itali n ye tungarankew ye maɲumantɔ ko sugu bɛɛ la yen ne bɛ mɔgɔ dɔw dɔn erɔp u ye min kɛ yen a bɛ san mugan bɔ bi u bɛ fɛ ka segin so nka u tɛ se ka d'a kan u ma fɛn foyi sɔrɔ yen o maloya kama u tɛ ka se ka segin ka na so
mamadu jɔp ye hakilina min sɔrɔ hali sisan sifinw dɔw ka jati m'o ye fɔlɔ o le kama senegali jɛkulu dɔ sigila sen kan walasa ka kanbelew ni sunguruw ka tungalataga lalɔ o jɛkulu nin tɔgɔ ye collectif 480 aida niang ye a tɔnden dɔ ye a ko lɔgɔkun tɛmɛnin la mɔgɔw tun ye sangasigi kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi bi in na an sera ka jati min kɛ o b'a yira ko mɔgɔ kɛmɛ naani ni bi seegin le sara kuma min bɛ yan fana o ye ko bɛɛ tɛ taa tunga na wari kama se bɛ dɔw ye yan nka o hakili la n'o taara faragɛla o bɛ hɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ yan kan

San o san, mɔgɔ caman le bi sa tunga sira kan, dɔw bi sa kɔgɔji ra, dɔw bi sa cɛncɛnkungo ra, nka foyi m'a bali sifinw jinjalen lo farajɛlataga fɛ.